ndeewo n'ụbọchị nke taa ihe anyị wetara unu bụ akụkọ ifo na ya bụ akụkọ ifo enwere otu obodo na ya bụ obodo enwere otu nwoke mara ka esi egbu ọja kedu aha ya bụ nwoke aha ya bụ nwoke bụ ọjadịlị ọjadịlị ya bụ nwoke mara ka esi egbu ọja ọ na-egbu ọja ya ọja ya na-emetụta na mkpụrụ obi enwere ike ọ bụrụ na iwe na-ewe gị ị nwere ike ṅụrịba ọṅụ ọ bụkwa na ị bụ onye na-aṅụrị ọṅụ nwere ụdị ọja ọ ga na-egbu Ọ na-echetara gị ihe mgbu mere gị mgbe mbụ. N'ihi ụdị ọja Ọjadịlị na-afụ, ndị mmadụ wee hụba ya n'anya. Ọ bụrụ na ọ na-afụ ya bụ ọja, onye gafee, o nwere ike ọ manye aka n'akpa chịkọrọ ego niile dị ya n'akpa nye ya maọbụ were ihe onyinye ọbụla o ji nye ya bụ nwata nwoke. Ọ fụgidere ya bụ ọja mee igwe obodo ha ahụ ya n'anya nke ukwu nke na ya bụ igwe na-emere ya ihe niile. Ọ bụ site na onyinye nakwa ego ndị mmadụ na-enye Ọjadịlị ka ọ nọ wee nweta ego o jiri wee rụọ ụlọ, nụọ nwaanyị na ya bụ ego ka o jikwa azụ nwunye ya na ndị ezinụlọ ya ka ọ na-egbu ya bụ ọja na-amatacha ndị mmadụ ọ hụ na ọ bụ naanị ya mara ka esi egbu ọja n'obodo ha nganga wee bata o wee na-ebunye chee na ọ bụ naanị ya bụ ihe nwere ike n'ụwa niile ime gịnị ịfụ ọja O wee chezo na nganga buru ụzọ, ọdịda esoro ya. Ka o bidoro ya bụ ihe, mpako wee banye ya isi, ọ na-emere onwe ya etu masịrị ya. O ruo otu ụbọchị, ọ sị nwunye ya, ya were ọgọdọ tinye n'akpatị jee kpọọ ndị obodo gwa igwe obodo na ya anwụọla. ka ha buru ya lie wee mee gịnị wee gbabaa n'ime ọhịa ga zoo maka na ọ na-eche na ewezuga ya na enweghị onye ọbụla mara ka esi eme gịnị mara ka esi egbu ọja o che na ọ bụ naanị ya nọ n'ụwa mara ka esi eme gịnị ka esi egbu ọja Ọjadịlị wee gbakpuo n'ime ọfịa. Nwunye ya wee tie mkpu wee kpọkuo ndị obodo wee gbara gaa gwa igwe ihe di ya sịrị ya mee. Ka e mesịrị, ndị obodo wee gbakọta wee hụ akpati ozu wee kwere na gịnị? na ya bụ nwoke a na-akpọ ọjadịlị anwụọla n'eziokwu ha wee buru ya gaa lie ma mee ihe gbasara akwamozu ya ka e mesịrị n'ihi na enweghịzi onye na-afụ ya bụ ọja n'obodo ha wee jee n'obodo ọzọ gaa kpọta onye ọzọ mara ka esi afụ ọja onye nke ahụ ha kpọtara ka ọjadịlị dịrị umeala ọ naghị eme mpako ọ naghị eme ngala ọ na-eji nwayọọ nwayọọ n'ihe ọbụla ọ na-eme igwe wee were maka ụdị akparamagwa ya bụ onye nke ahụ ha kpọtara site n'obodo ọzọ ka o si akpa agwa na ka o si eme ihe ya ọkachasị mgbe ọ na-afụ ọja ahụ wee sị na ọ ga-alụrụ ya nwaanyị rụọrọ ya ụlọ na ihe ọbụla gbasara ya bụ nwata nwoke na-afụrụ ha ọja na ya bụ igwe ga na-ahụ maka ya mgbe nwunye ọjadịlị nụrụ nke a ọ gbakwuru di ya n'ime ọhịa gaa gwa ya ya lekwe ihe igwe obodo kwuru na igwe akpọtala onye ọja ọzọ site n'obodo ọzọ na ya lekwe na igwe sịrị na ọ ga-arụrụ onye ahụ ụlọ lụọrọ ya nwaanyị ma na-enetekwe ya na ndị ezinụlọ ya anya ọjadịlị wee sị ya na ọ asị na ọ bụghị eziokwu na nke enweghị ike ime na ọ bụ naanị ya mara ka esi egbu ọja na ọ ga-eje iji eji anya ya wee hụrụ ihe nwunye ya na-akọrọ ya o wee si na ya bụ ime ọhịa wee gbapụta ka ọ na-apụta ụfọdụ ndị obodo ahụ hụrụ ya ka ọ na-agbapụta ụjọ jidere ha ha che na ọ bụ mmụọ ebe ụfọdụ bụ ndị katara obi ji aja wee na-atụ ya ka ha mara ka ọ bụ mmụọ ka ọ bụ onye dị ndụ n'ezie ọ sị ha na ya anwụbeghị anwụ na ya ka dịkwa ndụ mgbe ihe dị etu a ruru igwe ntị igwe wee sị sị kpọọrọ ya ọjadịlị ka ọ bịa kọwaa onwe ya kọwaa ihe kpatara o jiri kpaa ụdị agwa ahụ ọjadịlị wee gara bịa na be igwe ya na ndị ọha obodo gbakọrọ igwe ajụọ ya kedu ihe bụ ihe a ya na-anụ o wee bido wee rịọwa igwe biko ya gbaghara ya na ọ bụ nganga bara ya isi mpako wee bata na ọ bụ ya mere ya jiri wee kpaa ụdị agwa ahụ ya kpara ndị obodo wee tie tụfịakwa arụ na i meela ihe obodo na-asọ nsọ kedu nke bụ mmadụ dịka gị ime ụdị agwa gị bụ onye a na-ahụ anya gị bụ onye a na-akwanyere ugwu pụrụ iche n'ihi ụdị obiọma ị na-ewetara ndị obodo i wee nwee obi ịkpa ụdị agwa na i meela gịnị arụ ka ha kwuchara nke a igwe obodo wee sị ha na onye ọbụla ekwuchala ihe dị ya na uche na ihe mere emego na ha eliela gị bụ ọjadịlị kwaa gị bụ ọjadịlị na enweghịzi ihe jikọrọ gị na ha ọzọ dịka onye obodo ha ọ bụ etu a ka ọjadịlị si wee bụrụ onye nwụrụ anwụ nye ndị obodo ya ọjadịlị chezọrọ na onye buru chi ya ụzọ ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ wee were nganga mebiere onwe ya ihe ndị obodo mere gịnị ha chụpụrụ ya ya na nwunye ya ha kere ha ọmụ gbọọ ha asọ wee chụpụ ha n'obodo ha wee sị ha na ụbọchị ọbụla a ga-ahụ ha n'obodo ahụ ọzọ na a ga-eme gịnị na a ga-egbu ha etu a ka ọjadịlị si wee mee gịnị wee si n'obodo ahụ pụọ gawa n'obodo ọzọ ebe a ka ya bụ akụkọ bịara n'isi njedebe kedu ihe mmụta dị na ya ihe mmụta dị na ya bụ na ihe ọbụla ị na-eme ebe ọbụla ị nọ ọ sọ ya bụrụ na gị bụ onye isi na ya bụ ụlọ ọrụ adị na-eji nganga maọbụ mpako eme ihe maka na ị kachacha onye ọbụla i were na ọ bụ gị ka ụwa zuoro oke marakwa na otu ụbọchị na gị bụ onye na-ebuli onwe gị elu na a ga-ebuda gị ala ndewonụ